um, amaganiza bwanji mpaka ndithu nduna kutula pansi kuti nanga chifukwa chimene akunenachi kuti imfa ya malemu uh, chilima inakhudza kwambiri kodi kukhudza kumeneku um, tikumvetsetse motani kuti mpaka na nduna kukanena kuti ayi ineyo basi zinthu zitule pansi tingaphunzirepo chani ena atsogoleri kwa zimene mayiyu wachita kuti ndizotheka ndithu munthu kukhala nacho chiganizo uh, personally ndikunena kuti ineyo on principle definitely i will not continue in this role because of abc and that role being state minister wa boma nkhani ili m'bwalomu ndi imeneyo john
nkhani yopatsa chidwi imene pk wafotokozera kunena kuti uh, zimaoneka ngati kuti its a taboo uh, kuti ku malawi mm. uh, uh, kusiya udindo ngati wa unduna uja Eh. sizophweka kwenikweni Ii, chifukwa pali zambiri uh, uh, za mtendere Zime- Ah, Ndi- pali uli- uli ndi zambiri zina amati ndi mpando onona yes ah, kuli ma- kumakhala ma- ma- mapwevupwevu Inde. ah, chichewa china Inde, eh. so kubwera nkunena kuti ah, tx ovx ndikuisiya Te- tengani Zimene Ah, zitenga. zimagalimoto zimene zija zili mafuta ake ochulukirapo a pa mwezi malita eha ambiri ndiye thousands. kuli kumakhala wamfuti wapolisi Inde, kuli kuli driver ah, kuli Nyumba. ndithu ma benefits ndithu ngochulukirapo chabwino so kubwera ah, nkunena kuti ndazisiya Mm, ndi nkhani yonena kuti mwayiyala bwino kunena kuti kodi zikutanthauzanji komanso tiphunzire ah, chani Chabwino. mwina mu ulamuliro ah, wa panopawu Wa democracy. ah, yes eh, ma- ma- komanso wa- wa- wa- wa- wa achakwerawo Chabwino. ndidaonanso a reverend maurice munthali Yeah, adasiya okay. ali special advisor Okay, anthu right. kumanena kuti eh, eh, akugwira konkoko Ah, amenewo ndi adafotokoza mwina mwachindunji zifukwa zimene ah, adasiyira ndi ankanena kuti ah, sindili comfortable ah, kupitirira ndi zimene zina ndikuziona so ah, ndikufuna kusiya Chabwino. kubwera kwa mayi agnes ah, nyalonje Yeah. ever since sindawadziwe ngati munthu wandale wandale proper uh Aha. -huh. she, she's a technocrat Yeah, uh, yeah. kwambiri ali ndi bias towards za maphunziro Yeah, izi. education, Ah, yeah, ndi adakhalapo yeah. kaleso nduna kumeneko Yeah, ah, yeah. asanabwere kudzakhala minister of uh, labor Yeah. so afotokoza iwowo kunena kuti kwenikweni chimene chidawakhudza ah, ndi imfa ya saulos chilima ndiye Yeah. munafotokozanso inu kunena kuti iwowa mmene amapita kukakhala ngati nduna ah, anapita kuchokera ku chipani chija cha, cha utm yeah Su- zikutanthauza kunena kuti mmene ndikuganizira ine ndiye kuti analibe anali ndi allegiance ina Yeah, imene anali yeah. nayo kwa mtsogoleri wawo nthawi imeneyo wa, Exactly. wa chipani chimenechi Ehe. cha utm yes to the extent zonena kuti inu munaonapo nthawi zina uh, mwina ife amene taphunzira sukulu zina mbuyomu Yeah. ah, mphunzitsi oti amakuphunzitsani makamaka ma private schools yes. akangosuntha sukulu kale zakumidzi kupita kwina ana amatha kuchoka nkutsatira yes yes yes kuti nafenso tikaphunzira kumene akaphunzitsa iwo uko Okay, because i- yeah. u- ukukonda zimene Amachita. a- a- amakupatsani Eh, yeah, chabwino. so nkutheka kuti mai nyalonje sanakaipanga manage uh, the, the, the, the thinking the imagination yonena kuti abwana anga amene ah, ndaona ineyo ndikumapanga atoo Aha. kulibekonso eh? and probably circumstances leading to uh, his death okay Ah, because ambiri tinene chilungamo ah, imfa imene ija idavuta kwambiri Eh, ndiyovuta so okhalano mwina mwana wawo Ehe. sitingapange fault kwambiri ah, kunena kuti ah, chimenecho kukhala chifukwa chokwanira yeah. Ehe. wina amatha kuona kunena kuti ah, ine mene ndikuzimvetsetsera ndi mmene zachitikiramu Yeah. sindingakwanitsenso kukhalanso ah, nduna in this administration Right. ndikutani ah, Ndikuchoka. ndikuchoka whether that reason is just enough yes uh, yeah. Is another tigwiritsa question. ntchito zimene uh, tikudziwa pakadali pano Eh, yeah. koma mwina tikamalowa mkatimo uh, tikhale tikufufuzana kuti kodi ah, so resignation ya mu july Eh, yeah. july august september october Inde. november mpaka na kufika december Eh, yeah. kodi ti- tipanga speculate Eh. chimene chinkapangitsa mwina apule ah, kuti munthu asamvomereze because to me Eh. ndiye kuti pa four months apa takhala opanda minister

political expediency pali uh, phrase imeneyoyo uh, imene uh, nkhani za ndale ndizovuta kwambiri chifuniro uh, bwana kuti inuyo ntchito mwaile- mwayitula pansi but I, i guess does it happen in the private sector i, I think it does uh, it could kuti munthu wanena kuti general manager wanena kuti ndikuyitula pansi ndi board ndikunena kuti bakhalani Ah, nde- nde- akuseva notice mwina ati akuseva notice koma kungoti ah bwana Um, ndi zimenezozo nkhani ili mbwalomu ndi imeneyo especially the aspect yonena kuti period imeneyi amagwira samagwira because iwo anali atachokapo Koma I've got, I've got, I've got a scenario.
Mm. Uh, some two weeks ago, mm. if not a week ago, mm. kumabwera mafunso ena parliament. Mm. Uh, amene a- achiwiri kwa mkulu wa nyumba ya ozo- mbali ya boma Eh, leader of the House, Mai Khumbize, deputy. uh, Yeah. Kandodo Chiponda Yeah. ankanena kuti mafunso amene akupita ku za unduna wa zantchito Yeah. Ah, amenewo tiwapange kaye ti- tikhale ngati tapanga kaye hold Aha. chifukwa anduna okuti ayankhe zimenezo Ah. kulibeko osati andunawo atuluka atali mdziko aa Eh. she was still in the country koma mafunso awoko samayankhidwa ya then imeneyo nde ndi yankho la funso lanu lija loti kodi amagwira ntchito it means kuti kumene koko ah, nkuti nkhani idadziwika i think apapa zinafika poti no munthuyo akuchokadi akutulukapo yes, yes, so ah, yes. si- sizinathekenso kuti ah, sindikuziwa kuti anakanika ndiwo kupita ku parliament kapena anakanizidwa ndi anzawo kuti ah, nthawi yakwana we can only speculate we can only speculate so mu programu iyi lero uh, jona tili nawo akatswiri oyang'ana nkhani ngati zimenezi izi nkhani za ndalezi alipo anthu amene amatha kuzitambasula uh, victor chipofya tili nawo mu programu imeneyi mwazuka bwanji a chipofya ndadzuka bwino kaya inu a pk moyo wabwino tithokoze kuti tili limodzi a george piri moyo uli bwanji lero ineyo ndili bwino kwambiri kaya inu a pk ndi apankuku kumeneko mwadzuka bwanji kunoko tonse ndithu moyo wangwiro ndithokoze kuti tili limodzi Ah, mkatikatimu tikhalanso ndi atolankhani athu ah, m'madera osiyanasiyana chifukwa nkhaniyi ndi yokhudza amalawi ndiye ah, ku balaka tingoyerekeza tili ndi blessings makuwira so ah, i think eh, ah, blessings makuwirayu akuyenera alowe msanga ndiwapemphe anzathu uku if iyeyo ali ready pakali pano kuti ayankhule ndi amalawi koma tikudikira kuti zimenezo zichitike um, ndiyambe ndi inuyo achipofya nkhani imene ili m'bwalo ndi imeneyi uh, ikukambidwa chifukwa chokuti ndi zinthu zachilendo sitinganamizane kunoko sizimachitika kuti nduna mpaka nakutula pansi udindo payekha uh, ndikupereka zifukwa ngati zimene zandi chifukwa chimene anena uh, nduna former ndunawa akuti uh, imfa ya mtsogoleri wa chipani chimenechi amene anali vice president dr chilima inawachita disturb kwambiri kuti anafika poganiza kuti sangathe kupitiriza uh, kugwira ntchitoyo Ko- ndiyeno anapemphera kuti apitirize six months later she's out of cabinet A- achipofya yeah, zikomo kwambiri pk ndizoona kunena kuti zomwe zachitikazi ku malawi sizichitika wamba Mhm. Chi- chi- chingerezi chake tinene kuti it's unprecedented Yes. kupeza munthu kutula pansi udindo on principle Mhm. ku maiko anzathu zimachitika ndithu nduna kuona kuti iyayi ineyo mene zinthu zikuchitikiramu sindingathe kupitiriza pa udindo umenewu Yeah. Ah, tinaonapo even ku, ku britain ah, prime minister david cameron kunena kuti iyayi ine ndikutula pansi udindo Mm. chifukwa cha anthu omwe ndikuwatumikira akufuna zosiyana ndi zomwe ine ndikufuna ndiye Correct. sindingapitirize kuti ndikutumikireni Mhm. koma kwathu kuno olo nduna azikhala kuti akuimbidwa mlandu akuganiziridwa kaya katangale satula pansi udindo Yeah. so cho- choyambirira ndicho kuti ndiwayamikire uh, anyalonje chifukwa cho won- chotionetsera kuti ndizotheka Mm. kugwira ntchito on principle osapangira zinthu kuti akufuna kuti iwowo azipeza ma benefit okay chifukwa kunena chilungamo uh, mmene anenera jona mpando umene uja ndi onona ndithu okay achipofya Ah.
pepani um, it, hold, hold that thought um, ndiyankhule ndi blessings uja ndimanena kuti alipo please hold that thought chifukwa mupitiriza exactly pamene mwayimirapo achipofya um, Yes, yes. yeah. uh, blessings makuwira ku balaka uh, kuli bwanji kumeneko balaka ili bwino kwambiri koma dzuwa basi dzuwa la mphamvu kwambiri uh, tikulidziwa dzuwa la kwanuko nkhani ili, nkhani ili m'bwalo ndi imeneyi mzimayi uyu mayi nyalonje kutula pansi udindo um, ayilandira bwanji amene amalawi amene uli nayo kumeneko ine blessings pakali pano ndili mu msika umenewu wa balaka main market amene ndakumana ndi anthu angapo amene amamvera program imeneyi ya kulinji ndiye uh, posatayitsa nthawi kwambiri ndingowafunsa kuti nkhani imeneyi ayilandira motani komanso atiuze dzina lawo kuti ndi ndani komanso amachokera kuti bambo takupezani pano pa shopu yanu nkhani imeneyi mwayilandira motani kuona mwa kuti eh, nduna eh, yoona za ntchito yasiya pansi udindo udindo wawo zomwe zili zoyamba mu dziko lino la malawi poyamba mutiuze dzina lanu Ah, ndithokoze kwambiri ine dzina langa ndi Macfale Kasinja kuno ku Balaka nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri pakumva kuti nduna ya za ntchito yasiya yokha udindo wake Mhm. Eh, koma zimene zikutanthauzanji poona kuti udindo uja ndithu mukudziwa kuti nduna eh, pofika nakusiya udindo wake zimene zikutanthauzanji inu amene mukuona nkhani imeneyi nkhani imeneyi ikutanthauza bwino kwambiri pamene iye anali nduna ndikusiya yekha udindo chimakhala chinthu chinthu chodabwisa kwambiri ku mtundu wa Malawi komabe amene mayi Agnes Nyalonje pakuona kuti no unduna wawo unali wokoma komano nkupanga resign ndoti mkati mwa undunamo mwapezekamo chowawa chimene no achiona kuti no sibwino munthu kukhala wosangalala koma moyo wako kapena mtundu wa Malawi pali chowawitsa china chake inu kuona kwanu ngati Malawi tingaphunzirepo zotani zimene zachitika zimenezi Ah, chimene ndikuona ine anthu ambiri amakhala ndi mau- ndi maudindo osiyanasiyana pamwamba kwambiri koma mkatimo muli zowawa zimene zili zophinja Amalawi ena ambirimbiri nde iwowo amaona kuti no mwina azisangaso iwo ndi apabanja lawo pamene mtundu wa Malawi wochuluka ukumva kupweteka Aha, mmenemonso ndi mmene alankhulira bambo amenewa komanso apaso ndi bambo winanso amenenso akufuna athirirepo mlomo pa nkhani yake yomweyi bambo ah, posataya nthawi kwambiri tiuzeni zina lanu nkhani imene mwaimvetsetsa kuti nduna ya za ntchito yasiya pansi udindo wawo Ah, zimenezi zikutanthauzanji kwa inu ine zina langa ndine Semu Mwale komano kusiya udindo wanaona kuti muli mavuto ena ake amene apezeka mkati mmenemomo chifukwa anakaona kuti muli zabwino anakatha kupitiriza koma anaona kuti sangapitirize mkati mwake muli mavuto amene angathe kusokoneza anthu ena sangapeze mtendere ayi chifukwa chake wasiya udindo umenewo inu mwailandira motani nkhani imeneyi ine nkhani ndayilandira bwino kusiya udindowo chifukwa unaona kuti mkati mwake muli mavuto amene angathe sangapindule nawo komanso anthu ena afinyika nawo sangapeze mtendere
mmenemonso ndi mmene alankhulira anthu kuno ku Balaka uh, iwo alunjika ponena kuti mayiyu wachita bwino kusiya udindo wake chifukwa chonena kuti uh, mwina mwake amaona ku- amamva kutentha mkatimkati mmenemomo ndi anaona kuti no asaziumirize kukhala pa udindo umenewo zikomo kwambiri ndikuthokoze uh, Blessings Makuwira ku Balaka chabwino tibwerere kwa a Chipofya apapa ndikukumbusidwa kuti aka- akaka sikoyamba kwenikweni koma ndikoyamba in 12 years chifukwa chonena kuti mu 2012 Atupele Muluzi anatula pansi udindo ngati nduna yoyang'anira ah, nkhani za mapulani achuma minister of economic planning and development november 2012 Atupele Muluzi nawonso anatula pansi pa zifukwa mmene unafotokozera tira mwina simunanene kuti nkoyamba Yeah. Ah, timati nzachilendo Yeah, yeah, yeah, yeah. sizimachitika kawiri kawiri nanga ndizo tikuyang'ana 2012 Yes, yes, and then yes. 2024 it shows you uh, it's a rare thing a Chipofya mumayankhula muna- muma- mumayamikira amayiwa uh, poyambirira pake yeah ndeno nkhaniyo ili pawiri Mhm. um, malamulo legally and morally aha legally uh, a Nyalonje ali ndi ufulu otuluka kapena kukhala mu Cabinet. mu, mu cabinet Mhm. Me- me- mene yeah morally zikuonesanso kuti munthuyo ndi munthu otani chifukwa tiyang'ane kuti si okha omwe anali nduna yomwe inalowa mu cabinet chifukwa chokuti ni membala wa UTM kulinso anthu ena correct correct o- omwenso ndi a utm koma iwo aja anatsala and tinaona ena mpakana kupanga jump ship kunena kuti basi na utm ndaisiya Yeah. ndalowano ku, ku congress Mhm. uh, ena akhalabe ndithu konko koma a Nyalonje on principle ananena kuti "Ah, ineyo nalowa chifukwa cha utm and now tiyang'aneno munazafotokoza za ma circumstances omwe anazungulira imfa ya uh, chilima tikumbukira nthawi imene ija kunali kukokanakokana kwa akuluakulu a chipani cha utm yeah. Ku- kunali ku- apanga hold ma press conference kunena kuti akuti akuti asabwere Mm. akuti akuti asabwere kumaliro so panali mpungwepungwe Eh, maya- mafunso kuti amalawi ambiri mwina sanayankhidwebe mpaka na pano Mm. Uh, so kutula kwawo pansi udindo kwa a Nyalonje uh, kwabweretsano mafunsoso ambiri kunena kuti ndi chani chomwe iwo aja akudziwa chomwe ife sitikudziwa ngati amalawi Oh. chomwe chinapangitsa mpakana kunena kuti ineyo sindingapitirize kukhalabe eh, pa unduna chifukwa imfa imachitika Yeah. death is natural Yeah. komano uh, and the death should not cause you kunena kuti ayi ine ndikusiya pansi udindo ngati kunena kuti iwo aja amagwira ntchito chifukwa cha a Chilima sindinganene choncho ayi Okay. chifukwa iwo aja amatumikira amalawi Right. komano mwina pali zinthu zina zomwe zinapangitsa kunena kuti akhala ngati anthu omwe tikugwira nawo ntchito sindingapitirizenso kugwira nawo ntchito Mhm. so mayankho amenewo ali nawo ndi a Nyalonjewo osati ifeyo so Yeah. zomwe zachipangitsa izizi ndizokuti zangotipangitsa amalawi kukhalanso ndi mafunso ambiri pa mafunso ambiri omwe tinali nawo kale pa imfa ya a Chilima Mhm. so mwina ndiyambe choncho uh, anzanga george mwina angati take over from there um, musanachokepo mungo- mumalize ndi uh, reflection on nkhani yowaimika tsopano kuti uh, chabwino resignation yanu uh, tayilandira koma mudikire kaye musai- tingoyiimika kaye ndi kupita mpaka na miyezi 6 aspect imeneyoyo mukuyo- mu- mwayiona bwanji Uh, I I think John anayankhula bwino kunena kuti the- all we can do is speculate Mm. komano uh, my speculation would be akanakhala kuti nthawi imene ijayi a, a president avomera resignation ya a Nyalonje Yeah. ndi kutengera how tense the situation was nthawi imene ija Yeah. mwina zikanatha kubweretsa chaos in terms of the governance of the country Mhm. kuti now you'd be talking about resignation uku kuli imfa now the, the, mwina pakanakubwera mavutono ena nchake a president ananena kuti "Yeah, mwina tayimani kaye kuti mphepo iyi iduse kaye Yeah. ikadusa mphepoyi uh, when the country is at least getting stable amalawi mitima ikukhala pansi Mm. mwina that would be the best time kuti no mupangeno resign ineyo my speculation would be that kuti mwina president anapanga kaye hold chifukwa cha chimenecho komano having said that yeah mmene tanenera kunena kuti miyezi 5 yomwe yadutsayi Yeah. amagwira ntchito kapena samagwira ntchito Yes, yes. Ah, mwayankha kale kunena kuti ku parliament ah, amayimirira ndi anthu ena a Khumbize ka- ka- ka- ka- kandodo yeah. Khumbize Kandodo Mm. now ah, sitikudziwa kuti amalandirabe mala- ndalama za amalawi amalandirabe ngakhale anatula pansi udindo so those are the questions ngati zimati zili choncho kuti amalandirabe it means that anthu omwe that- that they have lost amalawi and chifukwa chokuti ndiye kuti they were paying the hard earned taxpayers money kwa munthu wokuti sakugwira ntchito chomwe chili chinthu chopweteka kwambiri kwa amalawi aini ake achuma aini ake omwe amalemba anthu ngati amene achawo kuti azatumikira very good muyime kaye pamene popo um, pamene ndikupita quickly kwa uh, george piri apiri nkhani ndi imeneyi um, chizungu chimene ana- anagwiritsa ntchito uh, anzathu andi- akuti unprecedented the last time zinachitika zimenezo was in 2012 november uh, pamene uh, atupele muluzi anatula pansi udindo wa unduna in different circumstances ulendo uno zachitikanso 12 years down the line mukuti bwanji ineyo mmene ndikuonera apa pali maphunziro ochuluka oti tingaphunzirepo ngati dziko right uh, mwina tione kuti Kodi mu dziko mwathu muno anthu amafunsidwa kuti achite resign chifukwa ntchito imene analembedwa kuti ayigwire imapezeka kuti sikugwiridwa ngati mmene wolemba ntchitowo Mm. amayembekezera Yeah. ndipo zimenezi zakhala zikukambidwa koma pakupezeka kuti palibe amene amachita resign Mm. Eh, tikakamba nkhani ya resignation iyi tiyenera kuyika aliyense akhoza kuchita resign Mm. ngati womulemba ntchito sakukondwera sakusangalatsidwa sakukhutira ndi mmene agwirira ntchito Mm. Ah, mzanga aperekapo chitsanzo cha david cameron ku uk Yeah. Ah, anachita resign chifukwa mmene amagwirira ntchito si mmene anthu amayembekezera si mmene anthu amafunira kotero kuti samakhutira ndi kagwiridwe kake ka ntchito Mm. ndipo zinapangisa kuti iyeyo achite resign Mm. Ah, taonapo mayiko akunjawa ngakhale prime minister kapena president amachita resign ngati anthu sakukondwera Mm. koma ku malawi zimenezo sizichitika Mm. sizichitika ngakhale kupezeka kuti pali crisis mdziko chifukwa cha kapangidwe ka ziganizo ka munthu amene akugwira ntchito imene yabweretsa crisis-yo yeah koma kuti iyeyo atule pansi kunena kuti aa ndikuona kuti mmene ine ndi- ndikugwirira ntchito sizingakwaniritse kuti tikwaniritse zimene akuyembekezera eni ake dziko amene anandilemba ntchito ayi zimene sizichitika right ndikunena pano mdziko muno mwakhala ma crisis ambiri amene achitika nthawi tingotenga mwina period yomweyi ya zaka 4 5 Mm. pachitika ndithu zambiri zoonesa kuti unduna uwu kapena apapa ngakhale a president amayenera kuchita resign zinthu sizili bwino koma palibe amene anachita resign ngakhale pakamwa pawo patanena kuti ine ndikadzalephera nthawi yakuti ndidzachita resign ngakhale wolankhulawo Mm. sanachite resign Mm. zimene zikuonesa kuti tili ndi anthu osiyana siyana ena angofunapo nchi- nchikiyo ndalama zilowe basi kaya agwira ntchitoyo kaya sagwira ntchitoyo Mm. kaya ntchito igwirika bwino kaya sigwirika bwino koma iwowo bola ntikiti ikuyenda Yeah. ndi zimene tikuonapo ndiye tikabwera pa nkhani iyi ya a Nyalonje Choyambilira inenso monga achitira anzanga ndiwayamikire kuti amayiwa akuoneka kuti ali ndi umunthu akudziwa mbiri yawo kumene akuchokera kubwera ku ndale kubwera kukafika kukhala nduna ya boma akudziwa ndipo akudziwa ubale umene iwowo anali nawo ndi malemu Dr. Saulos Chilima Ah, mmene zifukwa zake zochitira resign akufotokozera Yeah. zikumveka kuti amayiwa anali ndi chikondi ndi mtsogoleri wa chipani chawo kwambiri right chimene ndi umunthu ndithu umene amayiwa ali nawo chachiwiri nchonena kuti ataona kuti mmene zachitikiramu ineyo sindingagwirebe bwino ntchito Mhm. ku munthu wina umenewo anaganiza zoti kuli bwino ineyo ndifumuke mu system iyi Yeah. ndituluke kuti mwina wina amene angagwire bwino ntchito abwerepo All right. kuti eni wake wotilemba ntchitowa asachite suffer loss ngati mmene ananeneranso anzangawa Aha. ndiye ineyo ndikaona ndikuona umunthu mwa mayi pa- Nyalonje. ah, olemekezeka a Nyalonje Right. ndikuona umunthu umenewo umene ukusowekera pakati pa Amalawi ambiri kuphatikiza ngakhale amene amakhala pa udindo wa president U- umunthu ngati wawonetsa Nyalonje lero ndi phunziro lalikulu kwa atsogoleri onse kaya ndi a president kaya ndi nduna kaya ndi udindo wanji U- umunthu ngati uwu ukusowekera ndipo ngofunikira china ndinene kuti amayi Nyalonje zimene achitazi akufuna kuphunzitsa Amalawi kunena kuti zinthu zimakhala bwino zinthu zimalakwika zinthu zimayipa yeah. koma ifeyo umunthu wathu uzitithandiza kuganiza kuti kodi nditapitiriza zikhoza kukhalabe bwino kapena ayi mm -hmm. ndiye kutuluka muone kuti uh, June kwa ngozi yachitika yes, July yes. akuchita resign yeah. mukhoza kuona kapena tikhoza kuona kuti nthawi ikugwirizanadi ndi chifukwa chimene akuchitira resign kuti yes. akuchita resign chifukwa cha ichi correct chifukwa ndi pafupi koma akanakhala kuti resignation ya mayi Nyalonje ikuchitika December uno Mm. mwina tikanakhalanso ndi mafunso ena kuti ah, iwo akunena za imfa ya Chilima kuti ndi imene akuchitira re, resign December Yeah. Ah, ah, pachitika zambiri pakati pa zokhuza ndi imfayi koma iwo sanachite resign bwanji nthawi yonseyi ndi poyang'ana zinthu ngati zimenezi kwa ineyo ndikuona kuti mayiwa ali ndi umunthu komanso ali ndi cholinga chofuna kutukula dziko lino kuti the country should not suffer loss ndiye Right. i- ikhale phunzironso kwa nduna zina kunena kuti nthawi zina kukakamira pa mpando timaononga nazo zina dziko limasauka dziko limavutika chifukwa cha anthu amene akukakamira pa udindo pamene ntchito sikuyenda A Manyalonjewa, Ngakhale kuti a president apezeka kuti avomereza resignation imeneyi mochedwa ngati mmene zachitikiramu, Yeah. ndiyamikire zimene anzanga amene tili nawo apa ah, pa, pa panel iyi Yeah. kuti ah, afotokoza kunena kuti mwina amaona kuti pakhoza kukhalanso crisis kuti Yeah. uku kuti ukamba za imfa uku tizikamba za resignation ya nduna Yeah. chifukwa zinthu zonse zili ndi impact Yeah. on government Yeah. governance Mhm. ndiye tikaona pa governance imene dziko lino lilipo ili ndiye tikhoza kunena kuti amaona kuti mwina apa apa sizikhala bwino nditapereka ndita nditachita chiganizo choti uh, amayi awa ndilole resignation yawo panopa sizikanadi sizikanakhaladi bwino chifukwa amene amwalirayu ndi president wa chipani cha utm chimene ali nacho pa ubale woyendetsa boma limodzi ndiye nduna za kumeneko ayambe kuchita resign nkutheka kuti mwina onse amene anachokera kumbali imeneyi akhoza kuchitanso resign following amene wachita resign uyo poona zifukwa za zimene ah, zawakhuza Okay, now- inde mwina amatha kuona kumeneko koma Yeah, yeah. amayenera kudziwanso a president iwo kuti ngati munthu wachita payekha kuchita resign munthu uyuyu ngakhale titamuuza kuti upitirize sapitiriza ntchito ija ngati mmene inalili kale momentum Okay. yake Yeah, imachepa okay. Alright, pamene mmene mwayankhulira komanso mmene onse akuyankhulira apa zikuoneka kuti Jonah anthu akugwirizana kuti uh, the president uh, did the right thing kuyikana kuti resignation imene isatuluke at that point in time kuchita hold ndi kuzayivomera five months down the line pali kugwirizana kotero he managed the situation well Uh, ya titha kumaganiza choncho mbali ina uh, kumbali ina uh, nduna ku a sitting uh, minister, minister yeah. kupanga resign yeah. zimakhala ndi tanthauzo lina mm. pa administration yeah. Yeah. so kuti munthu akupanga resign uh, zimene tikupanga speculate panopa so yeah. uh, utatumve mmene amalankhulira anthu amene amalankhulira ndi Blessings Makuwira yeah. ku Balaka yeah. akuti amenewo ndiye kuti aona china chake yeah. uh, mkati eh, aona china chake chimene mm. sichinasangalatse mm. so nduna kupanga resign mm. uh, the appointing authority Yeah. would rather fire that minister yeah and not you, you understand Yeah, kunena not kuti the other way around. Yeah, yeah. mwi- mwina another speculation Yeah. mwina president amaganiza kunena kuti "Mm, aka- akaita panga resign yekha uh, i might be embarrassed kuti ah Yeah. kuti nduna zikuthawa chani Eh. mu- mu cabinet yanu zikhala ndi reflection okay energy on me mwina as a partner ndipange of- rishafo kapena

akanakhala kuti alipobe mpakana uh, chaka cha mawa Yeah, yeah, eh, yeah. ndi zingati zimene akanakhala kuti Alandirapo. uh, akuzipeza so Yeah. mbali ina much as we are uh, uh, praising the president kunena kuti uh, amayang'ana situation at that particular time Yeah, komanso uh, nkutheka kunena kuti mwina amaopa that kind of uh, uh, embarrassment kunena kuti uh, ndingowasiya apite mwina kapena ndipange fire cabinet Aha. I can even speculate probably he was indecisive. okay, uh, Jonah ndakumva apa mkulu wina amamvera program nthawi zonse akunena kuti anthuni nthawi zina tamanenani zoona. This situation was well managed by the appointing authority. Muganize zimene zinakachitika in July, barely weeks after the demise of uh, the former VP. Imene iyi situation imeneyi was very well handled by the president. Kudos to LMC akutero akuti ndithu Uh, president chakwera anayitha pamene papa according to this gentleman koma let's go to uh, mzuzu now uh, ndisinabwererenso kwa achipopsya uh, uh, benard mhone ndikudziwa kuti uli bwino that's why uli kumene koko kuntchito uli ndi amalawi Ta- tafunsa iwowo akuti bwanji
chabwino ndili ndi amalawi angapo apike choyamba mwina tiyambire inu ndisina wachilendo inu Eh, zoonadi eh, ine ndi augustin faro jere ndimakhala kwa luwinga ya nkhani mwayiona bwanji nkhani ya kusiya udindo kwa amayi nyalonje kuli ndi maphunziro angapo ofunika kwambiri kuti amalawi titengepo choyambirira ndikuiona nkhani iyi mbali ziwiri mbali yo- yoyambirira amayi nyalonje aonesa umunthu umene amalawi tikuyenera kuphunzirapo pamene pano kuno ku malawi tili ndi khalidwe lonena kuti tizikhala ku group kapena kuti kumbali imene zinthu zili zokoma mwachitsanzo tinaona kuti pali ma eh, maudindo angapo amene anali ku bomaku ochoka ku utm anachita kupanga defect kuti ine ndachoka utm ndalowa mcp cholinga chake si china ndidye ndipita nawo ku bomaku ndipo si okhawo alipo ambiri even a president amene mmene ankapanga kampeni amanena kuti ndikadzakanika kupanga deliver in one year or two years or so ndidzasiya pansi udindo koma zimene sanachitepo iya why mpando uja ndiokoma kubomaku nkokoma kumakhala ndalama ndiye anthu safuna kuchokako ya taona anthu ambiri akuchoka kuzipani zotsutsa kuboma kuboma cholinga tikadye nawo koma amayi nyalonje aonesa kuti umunthu ndimene umafunika pa munthu pa moyo wako ngati ukuona zinthu sizili bwino ku- ku- sukupanga kapena zimene umafuna sizikutheka siya udindo uja chifukwa malawi sakukondwera zimene zili kuchitika titenge phunziro pamenepo namba two eh, namba two nkhani ndikuionanso mbali ina ngati sitima kapena galimoto ikunyamuka ulendo ndiye ukuiona siili bwino galimotoyo sikafika ndi bwino kutsikamo oh. ehe galimoto ukaiona siili organize sukafika nayo ulendo katika masamba apo ndi pandi masule sopano hmm. galimoto ukaona galimoto siili bwino sukafika nayo tsikamo kudakali nthawi yabwino kusiyana ndi kwasuka kutsogolo kwa kalaima panjira nyumba iyi iyi kuti amudiranyi hmm. it's not organize pakati pano taziona munjira zingapo

ndatula pansi udindo amaka kapsa sifaya uladi kila nika ikila nika iwonso mwina akanakhala ndi mbali ina kana kutu ya yamani kapsa sifaya izi izi izi komano ndikuti apapa ku chipani kusikuli bi Chituzeko chana malawi kwa hiyo. amalawi tiphunzirepo udyera suli bwino tisakakamire zinthu zoti ukuona kuti kukola kuika kumakakamira chifukwa kuti ndalama ayi ndithu Ah, moyo. A- Apike. Yes, sir. Program yokoma yonona ya mafuta ngati iyi. Ndikuyamikireni choyamba. Apa nkuku mwatchula zinthu zabwino. ndikuyamikireni chabwino Ah, maanalisi athu mwatchula zinthu zabwino ndikuyamikireni chachikulu amalawi tisakhale ndi dyera tipange zimene amalawi anatituma ngati kumtima ukuona kuti sizikuyenda tiye tipange zinthu tiye tipange resign tilisiyire anthu ena ayendese ziko ndi lathu Chabwino. malawi ndi lathu sitizapita kwina ayi ziko lake konkuno ndi lathu limeneli zikomo kwambiri uh, benard as usual uh, ntchito yabwino ukhale ndi tsiku labwino jona mene ayankhulira ku mzuzu ndi mene momo

I, I know kuti mbali ina akuyiyamikira kuti z- z- zabwino utha kupanga resign Yeah. Ah, ndimafuna ndilankhule john kunena kuti i think amene walankhula ku mzuzu mm. andilankhulira bwino on one hand Yeah. Ah, tili ndi nduna zina zoti kaya kuti tinazo pano kaya tinakhala nazopo Yeah. mbuyomu Yeah. tosefe nkumachita kudziwa kuti this minister i don't even know why adakali pa mpando Mpando. uwu kuti akuta- Yeah. akutanipo Yeah, yeah. zochita kwathu timati sowe sizikuoneka kuti akupanga mwa mtundu wanji Yeah. Everything zimene akuyenera kuti atsogolere iwowo ngati anduna Sizikutheka. ziku- it's going south Sizi- Yeah. sizikulongosoka Or waste. nkumachita kunena kuti kodi akudikira cabinet reshuffle Aha. so pali anthu ena ake even ma mps even kaya makansala even kaya president wa dziko now and before Yeah. amachita kudziwa okha kuti ine ndisaname zandivuta Yeah. komano amakadikirirano pa baloti to be embarrassed Aha. so ndimene akunena kuti utha kuona wekha kunena kuti mm, komatu ine nsaname zinthu ziwiri zikundivuta ndi ntchito yangayi mm. mwina ma deliverables amene ndimayenera kuti ndipange deliver zikundivuta yeah. ndisiye mm -hmm. number two zimene ndinkaganiza kunena kuti powatumikira amalawi zidzichitika mwa mtundu otero yeah tikakhala mkabinetimu yeah. koma sizikutheka ayi yeah. pamabwera zinyang'wanyang'wa zina ineyo conscience yanga yeah. sindingapitire on this path mm -hmm. umathanso kusiya so ndikugwirizana ndi amene atumiza mesejiwo mm. sizimachitikachitika Yeah, chifukwa kuti kuli zodyaidya mbali imeneyo Okay. Uh, so uh, nkhani ya integrity and the principle uh, following principle achipofya tinene kuti even imene akunenera awo amene atumiza uthengawu tinene kuti even internationally malawi is not an exception ma resignations uh, at uh, cabinet level uh, sizichitikachitika tinene kuti it's a, a common trend across the world kuti uh, it's not an exception ku malawi kuno kuti basi inu ndunazi uh, there's not much of principle and integrity there's a lot mmene ayankhulira anthu nkhani ya kudyaidyayi uh, imakhala patsogolo uh, pachingerezi pali chizungu amanena kunena kuti the only currency that you pay to each other in politics is loyalty Mhm. kukhulupirika yeah now context ina yokuti tione nkhani iyi mwina tibwerereko mbuyo pang'ono Mm. uh, ngozi ija isanachitike alright kunali mphekesera zazikulu zimamveka kunena kuti a vice president amafuna nawonso kuti atuluke mu tonse alliance correct Eh, and nkhani imeneyi ndi yoti yakhala ikukambirana Mm. tikukambirana mdziko muno yeah so kutengera context imeneyoyo tikhozanso kunena kuti mwina a nyalonje on- of that idea Mhm. kunena kuti tiye- tiyeni tituluke Mhm. now itachitika ngozi ah, a vice president mtsogoleri wa chipani chawo Mm. Ana- anaona anyalonje kuna kuti oh i think ndekuti panopo ndi nthawi ine kuti mwina tingopanga sija amafuna tipange kale bwana sija Mhm. since he is no longer here now integrity yo ikubwera pamenepopo loyalty ija Aha. ikubwera pamenepopo Right. chifukwa chakuti mmene tanenere chikhala kuti analimo okha a utm mu cabinet Mm. tikananena kuti mwina is nothing special Mm. komano tikupanga compare and contrast ndi kuti kuliso anthu ena omwe anali mkabineti mo onse so ndachipani cha analowa cabinet chifukwa cha utm koma sanapange resign yeah uh, which is now we are comparing tikamaka issue ya integrity Yeah. tikuitengerano mbali imeneyoyo kuti tikupanga compare kuti uh, khali- chikhalidwe chomwe aonetsa anyalonje tikusiyana bwanji ndi zikhalidwe zinazo sitikunena kunena kuti kupanga resign minister is a strange thing ayi Mm. komano tikutengerano ndi circumstances ndi context Mm. yomwe zomwe zinthu zachitikira Mm. i think ndi chake nkhani i- ili yokuti mpaka natikuikambirana Yeah. chifukwa kutula pasi udindo uh, even in context ya uh, honorable atupele muluzi kutula kwa- kwa- kwa pasi udindo Yeah. nthawi imene ija ndi chifukwa chokuti anasemphana zichewa ndi azitsogoleri a chipani cha pp Yeah. ngati nsakulakwitsa sanayankhulidwe bwino nthawi inayake ku mangochi ndi mtsogoleri wa- wa- wa chipani cha pp wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha pp nthawi imeneyo Yeah. i think ndi zomwe zinapangitsa atupele muluzi kunena kuti "Ah, ine ndisakakamire kukhala mu ngalawa yokuti sindikufunidwamo Mhm. so context iso ya kupanga resign kwa atupele muluzi kunali kosiyana ndi context ya yomwe tikukambira za kupanga resign kwa anyalonje so i think it is- tisangopanga treat zinthu zi broadly komano tizipange narrow down kunena kuti zachititsa ndi chani kuti izizi apange resign and that should be the gist of the matter yomwe tikunenera kuti anyalonje aonesa integrity chifukwa cha circumstances surrounding uh, kuchoka kwawo andiso taona chipani cha utm chi- atsogoleri analengeza kuti ah okay ifeso tachokamo mu tonse alliance Mhm. sizikusiyana kumene ndiku- ndikupanga resign kwa anyalonje Yes. koma pali anthu ena mu chipani cha utm omwemo amene ati ife tidakalipobe mujani mu tonse alliance Today, again yeah. it points to the issues of integrity kunena kuti aa anzanu akunena kuti achokako inuyo mukukakamira chifukwa chani Mhm. so those are the kind of things that mwina tizikambirana uh, surrounding uh, the resignation ya nyalonje Ah, okay yeah um, uh, before you come in uh, jona akuti pali comment apa akuti firstly nyalonje has shown humanity which a lot of malawian leaders don't have secondly the president has also shown maturity in handling this issue

they handled this very sensitive issue very well ena akunena kuti anthony si munthu wamba amene angachite zimene achita mayi nyalonje Mu- mmene anenera ah, pankuku za mpando umenewu ndiwonona zedi Eh, ndiye munthu kuti akaganize kuti aus- akuzisiya zimenezizi munthu ameneyo Its either wamisala kapena wa integrity yapamwamba kwambiri so kudos to mai nyalonje koma musanene anthu enawa chifukwa mpandowu ndiwononadi akutero Na- ah, ah, sitatsutsa nawonso ah, me- zimene ah, dimension imene apereka achiposha yokhudzana ndi utm ah, ku ku alliance Yeah. Immediately after a Nyalonje kulengeza kunena kuti ndazisiya, a Njawala mneneri wa utm akunena kuti awa ndiye asonyezadi kuti ndi membala wa utm. Reaction yawo. Yeah. Sonyeza kunena kuti expectation ya anthu aku utm Yeah. atamwalira a Chilima Yeah. komanso utm itachoka mu alliance Yeah. was kunena kuti every other minister amene that time adapangidwa appoint ali ku utm malemu Chilima alipo Yeah. amayeneranso kuti achoke. tisanamizanepo jona thats the right thing that was expected kuti um, utm ministers would have done yes at komano that point. inenso on, on, on, on the other hand pang'ono i would slightly disagree chifukwa chonena kuti mwina uh, mtsogoleri wa dziko pa- powasankha anthu and inenso povumira Yeah. ndikhala minister Yeah. ndimapanga rise above the party

chokwanira chonena kuti ndinene kuti "Ah, inenso ndikutula pansi udindo chifukwa chakuti mtsogoleri wanga Yeah. wamwalira mene anenera jona kunena kuti munthu ukasankha ukavomera udindo umene ujawo Mm. umakhala kuti sukuganiziranso za chipani chako Mm. ukuganizira zotumikira dziko Mm. komano kuti ubale sunali bwino mwina anyalonje anaona kuti eh, ine ngati mtsogoleri wanga kulibe ubale umavuta iwo aja aliko Mm. nanga panopo kuti iwo aja kulibe ndigwira bwanji ntchito nawo anthuwa mwina nchakenso chinapangisa anyalonje kunena kuti ah, ine sindingapitirize kukhala nawo mu kabineti imeneyi ya very good nkhani imene ndikunena ine ndiyonena kuti vu- pa- vuto limodzi limene tili nalo ndi limene lo- lomanena kuti iyayi pamene wasankhidwano ukuchita serve dziko ah, si- siwe wachipaninso that's where the problem is Ah, ah, PK, PK. ndiwe wachipani first and aspect foremost. imene alankhula achipofya i love it and mwina yabweretsa mtendere mu studio muno Alright. mukanafufuzirapo anjawala anayankhula mikuluwiko ina ku, ku, ku, ku katoto yeah adanena kuti

uh, ulemu wotseka zokambirana zathu maybe before you close achipofya your last words so my last words i think ndikuwayamikirabe anyalonje and tiyeni atsogoleri athu atengepo chitsanzo kunena kuti ndizotheka chifukwa mwina nthawi ina timaona ngati kuti kwathu kuno it's impossible for a minister to resign koma anyalonje ationetsa kuti ayi ndizotheka kutula pansi udindo chifukwa chakuti munthu su- siku- mtima wako sukugwirizana nazo zomwe zikuchitikira mu cabinet correct okay Thank you very much indeed. Uh, nkhani iyi yokuti munthu akakusankha u president ndiye kuti sukuyimiranso chipani ukuyimira ukutumikira anthu. I think it's a, it's a debate for another day. It's a major subject. Uh, aphiri muyitseka bwanji.
ineyo ndi ku- ndikuyang'ana kwambiri nkhani imene ikukambidwa ya integrity Yeah. kuti ngati tikuona kuti munthu wanted to serve with integrity Yeah. ndiye um, resignation ya amayi nyalonje tiyamikire kwambiri right chifukwa ngakhale mmene PK ukunenera kunena kuti Mm. inde ukasankhidwa kukhala nduna umachita serve the nation mm. uh, not your personal interest Mm. koma integrity imabwera so far kuti Mm. uh, while serving the nation while serving malawians yeah if you are serving with integrity yeah. and you know very well kuti uh, integrity yako can be interfered mm. ndi governance yeah. it is good to resign yeah. for the sake of integrity mm -hmm. chifukwa ukufuna kuti anthu amene ukuwachita serve asawonongeke kapena yeah. zinthu zisafike povuta mm-hmm. poyipa yeah. anthu nkuwonongeka iweyo uli kadali pa mpando and As part you are of it, saying yes. you are serving integri- is- i- i- The nation. serving the people with integrity Mm. i don't think i- i- that is true with integrity All right. chifukwa anthu amene ukuchita serve ngati iweyo ungakhale chinthu chopangisa kuti avutike pena pake nde the best way of serving people with integrity is to resign ndi Thank you. chifukwa chake takhala tikuonapo kuti inde ndizoona ndizoona ndithu kunena kuti nduna sizichita resign chisawawa Eh. sizichita resign pena paliponse koma pakakhala kuti pali chifukwa chonena kuti anthu akhoza kuvutika pali chifukwa chonena kuti zinthu sizili bwino Yeah. it's not good kupitiriza ku- kugwirabe ntchito pamene ukudziwa kuti zinthu sizili bwino yes ndakumvani um, uh, george phiri uh, ndikuyimikireni pamenepopo jona your closing Ine word ma- ma seconds, uh, nzotheka kupanga resign Yeah. Ah, osakhalanso kuti wina wake wamwalira pokhapokha Mm. otakhala kuti zikuvuta Yeah. utha kupanga resign Oh, yes okay Ndilekera Eh, pamenepo. imene ndi integrity at a very high level ndikuthokoze jona ndithokoze atolankhani athu m'mastation onse komanso matechnician makamaka ndithokozenso maguest athu achipopsa ndi a george phiri koma kuposaposa inuyo omvera tikumanenso lolemba